jateminɛ ko nin ye kalanden de mankan ko n'a yɛrɛ b'a dɔn k'a ni nin tigi karamɔgɔ bɛ se ka eh, débat kɛ ɔ k'a ka débat laɲini halisa ɔ parce que ne karamɔgɔw bɛ yen nin ye ne ka kalanden ɲɛfɔli de ye ni karamɔgɔw bɔra kɛnɛ kan don o don kabako don i m'a ye ɔ o la ɔ k'o ɲɛfɔ o ye laïcité o ye laïcité ko ye cogoya dɔ la yɔrɔ a yɛrɛ y'a fɔ tuguni ko ee a ko ko

i m'a ye divinité ka ca yɔrɔ la ani a sigilen tɛ laïcité kan o tɛ fɛn kelen ye quoi i m'a ye divinité ka ca yɔrɔ la nin bɛɛ jagoyalen don ka tugu o divinitéw kɔ olu tɛ fɛn kelen ye i m'a ye ɔ hakili la nin fereke de bɛ mɔgɔw sɔrɔ kuma caman ɔ u bɛ ɲɛfɔli kɛ nin cogoya ninnu na k'a sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ o ye gɛlɛyaba de ye i m'a ye ɔ donc ko nin bɛ ten tɔn de quoi i m'a ye ɔ bon eh, o kɔfɛ karamɔgɔkɛ y'a yira k'a fɔ ko eh, ni mɔgɔ min sera ka na ni dalilu ye walima ni mɔgɔ min sera ka na n'a ye k'ale ka dalilu b'a bolo ɔ an b'a fɔ k'a kana débat makɔnɔ o la a k'a ka dalilu d'an ma an bɛ ɲɔgɔn na kalan de o ɔ a fana k'a ka dalilu di ɔ an fana k'a lamɛn ɔ ni an kalama ko tɛ walama ni eh, an ka dɔnni de ma se a ma ɔ siga si t'a la eh, an bɛ eh, an an jija ka eh, eh, o fara an ka dɔnta kan i m'a ye o la an b'an bolo bɔ an ta ninnu na n'an y'a ye k'a fɔ k'o dalilu ka bon n'an ta ye an b'an bolo bɔ an ta ninnu na awɔ o la eh, dɔgɔyama tɛ foyi tɛ komi a yɛrɛ de y'a fɔ ko débat intellectuel de ka d'ale ye o de kama ne yɛrɛ kumana cogoya dɔ la hali n'a sɔrɔ ne yɛrɛ tɛ intellectuel ye koyi ɔ nka n ye dɔɔni kalan awɔ n ye dɔɔni kalan ɔ o de kama n kumana su in na yanni n ka n da ɔ bon n bɛna référence dɔw di a ma n bɛ référence dɔw di a ma ɔ a ka o référencew kalan ɔ livre dɔ bɛ yen nɔ a livre tɔgɔ de ko eh, decline and fall of the roman empire i m'a ye le déclin

en 1770 n'a ye référence ninnu ɲini a bɛ se ka livre ɲini k'a kalan o la a ye kuma caman fɔ a ka eh, kumaw kɔnɔ i b'a ye n'a ye a kalama ko kɛra ninnu ko ye walama n'a nin livre ninnu kalan ɔ ma d'a la ni a bɛ sɔn k'olu kuma ninnu fɔ quoi bawo tigiya ni dalilu minnu b'o la o t'a to ale ka se ka kuma nin kumacogo ninnu na bilen i m'a ye ɔ o fana kɔfɛ livre wɛrɛ fana sɛbɛnna mɔgɔ wɛrɛ fana ye livre sɛbɛn o tɔgɔ de ko john bagnell bury i m'a ye john bagnell bury i m'a ye ɔ irish de y'o ye walama eh, irlandais eh, anglais irlandais y'a dɔn eh, royaume uni mɔgɔ de tun don sa an k'a fɔ o cogoya la o wagati ninnu na i m'a ye ale fana ye

bawo a ye a ye tɔmɔni kɛ eh, eh, gibbon de ka eh, sɛbɛnni na ɔ nka ale ta publiera ale ta girindira k'a publie i m'a ye en 1909 ne ma fili fiyewu 1909 ale ta kɛra o de ye ɔ walasa vo- n bɛ n kan kana janya walama video kana janya kosɛbɛ ka a lamɛnni gɛlɛya mɔgɔw ma ɔ an bɛ bɔ yen nɔ an bɛna an b'a fɔ ko laïcité karamɔgɔkɛ yɛrɛ laïcité fɔ cogoya min na ɔ ko ka diinɛko sen bɔ jamana jamana marako la o ye tiɲɛ ko ye nka laïcité ma daminɛ o la laïcité daminɛna de ka diinɛko bɔ kalanko la i m'a ye ka diinɛko bɔ kalanko la bawo a nana faamu de k'a fɔ ko kalan yɛrɛ kun sigilen bɛ diinɛko de kan diinɛw ka ɲɛfɔli dugukolo ko la sankolo ko la lolo ko la ani eh, fiɲɛ ko ni ji ko ni fɛn ko la a nana ye de k'a fɔ ko ka o de bɔ a la ko k'a di eh, mɔgɔw de ma minnu bɛ se ka eh, hakili labaara ɔ k'a kɛ i m'a ye ɔ donc a ko kɛra tentɔ de donc o la faransi ye a bɔ kalan de la fɔlɔ yan'a ka bɔ public sphère la c'est à dire que san'a ka bɔ affaire publique la mais a bɔra kalan de pere la a daminɛna procédure de kun don a daminɛna dɔɔni dɔɔni de i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogoya min na ɔ loi in yɛrɛ eh, proposition kɛra en 1905 en décembre je pense le 25 décembre 1905 donc a adoptera par euh, euh, euh, par la Chambre des députés en France le 1er janvier 1906. I m'a ye janvier kalo tile fɔlɔ san waa kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ i m'a ye o wa mɔgɔ minnu tun b'o ko la mɔgɔ minnu tun bɛ depite bulon kɔnɔ o don chambre des députés kɔnɔ o don olu tɔgɔ dɔ filɛ nin aristide briand émile combes jean jaurès francis de pressensé olu de tun bɛ yen olu de ye eh, baara in kɛ faransi chambre des députés la i m'a ye ninnu ye ninnu ye ɲɛdimiw de ye kɔnɔdimiw tɛ n'i ye n'i ye ɲinini kɛ ɔ n'i ka dakun sera a ma ka ɲinini kɛ yɔrɔ n y'a fɔ n ka video tɛmɛnenw na n ko ne ye sɛbɛnni kɛ eh, laïcité kan ka tɛmɛ awɔ ne ma recherche daminɛ bi ne ye sɛbɛnni k'a kan ne ye training k'a kan ka tɛmɛ quoi i m'a ye ne ye recherche k'a kan ka tɛmɛ o la an b'o de fɔ karamɔgɔkɛ ɲɛna ɔ ko ne tɛ debakɛla ye dɛ nka debakɛlaw ka kalanden de ye ne ye n'a ye nin lamɛn n'a dalen b'a la k'a bɛ se ka débat kɛ nin kɔfɛ ne karamɔgɔw fɛ halisa ɔ k'a kana ne kɔni t'a kɛ bawo ne tɛ debakɛla ye i m'a ye donc kow b'o cogoya de la ɔ n'a sɔrɔ a bɛ faamu kɔni ɔhɔn o la ameriki yan ameriki de dɔnnen don ni laïcité jamana fɔlɔfɔlɔ ye jamana fɔlɔfɔlɔ min ye laïcité labaara officiellement o ye ameriki de ye états unis d'amérique parce que a bɛ fɔ minnu ma ko les founding fathers jefferson ninnu ni eh, eh, george washington ninnu ni james adams ninnu ni fɛn ninnu olu de farala ɲɔgɔn kan u y'a ye k'a fɔ diinɛ ko jamana minnu jama europe jamana minnu kun kɛlen don ka eh, kunnasigiya di diinɛ dɔ ma ka diinɛ dɔ kɛ kunnasigi diinɛ ye ɔ o ye kɛlɛ min wuli europe a n'a ye fagali min kɛ a n'a ye tiɲɛni min don olu kun olu y'o ye kabi virginie ko in wulila dɔrɔn mɔgɔw b'a fɛ k'a yɛlɛma ka kɛ eh, min ye dɔrɔn u wulila k'u jɔ k'a kunbɛn i m'a ye o de la ameriki yan ameriki yan eh, n'i ye silamɛ ye n'i ka fɛtiw sera n'i bɛ baara yɔrɔ min na u jagoyalen don k'i bila i ka taa i ka fɛti kɛ i m'a ye ɔ n'i ye kerecɛn ye olu ye olu bɛ kerecɛn fɛtiw observe i n'a fɔ an yɛrɛ b'a observe mali la cogoya min na premier janvier ni noël ni fɛn baara tɛ k'o la o ɲɔgɔnna ninnu mais n'i ye silamɛ ni silamɛ fɛti sera i bɛ bila i bɛ taa la i m'a ye o la o séculari eh, sécularisme walama laïcité de b'o kɛ quoi i m'a ye bon olu ka eh, les dix comment les dix amendements na premier amendement min adoptera 1791 le, le, le 15 décembre 1000 le 15 décembre 1791 min adoptera la dɛ ɔ o ye fɛn dɔw de fɔ a bɛ fɔ o de ma ko o o o o ye min adopter dɛ olu dɔ de filɛ nin ye freedom of speech i m'a ye ɛɛ la liberté euh, la liberté d'expression an bɛ se k'a fɔ ten freedom of religion la liberté religieuse bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ tant que i tɛ se i tɛ dankari mɔgɔ wɛrɛ ta la o de ye laïcité ye o de ye laïcité ye o ka bɔ yen freedom of press la liberté de presse olu de tun bɛ u ka premier amendement kɔnɔ o la ka bɔ yen komi a ye Egypte fana fɔ ka kuma kuncɛ n'o ye Egypte fana i n'a fɔ grɛkiw tun bɛ cogoya min na i n'a fɔ gɛrɛkiw tun bɛ cogoya min na olu divinitéw caman de tun b'u bolo mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u tun bɛ mɔgɔw jagoya ka tugu divinité ninnu kɔ quoi k'a fɔ ko fo bɛɛ ka nin de kɛ ɔ ko a tun tɛ ten kusɛw de tun don bawo i tun b'i ka divinité min ka di i bɛ tugu o de kɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ jagoya ka tugu divinité kɔ i m'a ye o la mais principe moral dɔw de tun bɛ yen principes moraux dɔw tun bɛ yen principes moraux olu de tun bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛɛ tun b'olu observer i n'a fɔ jama mana fara ɲɔgɔn kan fan o fan a bɛ k'o cogoya la cogo min na i m'a ye o la hali anw yɛrɛ fɛ yen i b'a ye hali an ka kɔmɔw an ka an bɛnba minnu tun bɛ kɔmɔw sɔn ani ka jow sɔn ani ka boliw sɔn i b'a ye i bɛ taa du kelen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ fila bɛ yen nɔ kɔrɔ ni dɔgɔ bɛɛ n'a ka boli don kɔrɔ t'a fɔ ko dɔgɔnin ka to ka ale ka boli de sɔn dɔgɔnin fana t'a fɔ ko fo kɔrɔ k'ale ka boli sɔn i tɛ mɔgɔ sɔrɔ boliko kɛlɛ la yen ko karisa ma n ka boli sɔn an k'a kɛlɛ ayi i tɛ mɔgɔ sɔrɔ yen ko a ma taa an ka jo sɔnyɔrɔ la ɔ ko o la k'an k'a kɛlɛ i b'a sɔrɔ i dalen bɛ jo min na i bɛ taa o de sɔnyɔrɔ la wa i dalen bɛ boli min na i b'o de ta wa n'o boli m'i sago kɛ i b'o tiɲɛ k'o lafili mais k'a fɔ o ma k'o de y'o- olu b'a fɔ o de ma k'o de y'u ka ala ye o tɛ tiɲɛ ye parce que ni bolitigiw b'a ka boli de ta a b'a mago ɲin'a fɛ ni boli ma a mago ɲɛnabɔ a bɛ boli in tiɲɛ k'a lafili ka boli wɛrɛ dilan i m'a ye o la an ka kow bila u minɛn kɔnɔ ɔ ka kow fɔ u fɔcogow la o de ka ɲi o la n'an sera an b'a fɔ yaman dɔgɔ ɔ ko n ye min sɔrɔ k'o fɔ an karamɔgɔ ye yanni karamɔgɔ yanni karamɔgɔw ka na ɔ o de tun ye nin ye ɔ k'a fɔ ko an bɛ bɛn o la tuma wɛrɛ n bɛ n ka walama video janyana kaban o kun tɛ laɲini yɛrɛ ye o la ka bɛɛ lajɛlen fo ko k'an bɛn o la tuma wɛrɛ